sabula baarakɛla dennin dɔ bɛ yen bɔ jabate i k'a dɔn ayiwa a ko kɔni bilala rezo kan kosɛbɛ i k'a dɔn ani maaw bɛ ɲɔgɔn na kumaw bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn bugɔlimisɛnninw yɛrɛ bɔra a la kosɛbɛ bɔ jabate i k'a dɔn baarakɛden a labanna ka gɛn ka bɔ baara la ko in yɛrɛ ye mun ye den bɔ jabate a ko min ye janviye kalo o tɛmɛnen ye nin npogotiginin i k'a dɔn baarakɛdennin don bɔ jabate u ye ko in yɛrɛ de filime i k'a dɔn a kɛra maloba ni lebuba ye hadamaden kamana ganna baarakɛden don waliden don bɔ jabate a ka patɔrɔni a bɛ muso min bolo baara la o ye polisimuso ye bɔ jabate o kɔni ye kuma de fɔ ko ko baarakɛden K' a tun b'a ra k'a ɲini de ye k'ale cɛ ayiwa dabali k'ale ka sokɔnɔmaa bɛɛ dabali n'a ɲɛgɛnɛ ye i ye kuma in faamu wa n'a ɲɛgɛnɛ ye ɔ dennin kɔni i k'a dɔn u nana dennin kɔni sɛbɛkɔrɔ lajaba bɔ jabate a bɔra nin kalama cogo min k'a ko ayiwa nin baarakɛden a na kɛ ale cɛ nɛgɛ tun bɛ baarakɛden la o de la a tun b'a ra k'a ɲɛɲini sabula a ka jalaminɛ a ɲɛgɛnɛ i k'a dɔn a tun bɛ to k'o de kɛ n k'i ɲininka dumuni na ani k'o kɛ kɛcogo dɔw la kunnafoni in kɔni u y'a basanpasa i k'a dɔn wideyo kan bɔ jabate i k'a dɔn ko in kɛlen u ye dennin gɛn ka bɔ baara la ɔ dennin kɔni gɛnni a lajabara kosɛbɛ sabula a bɛ n'a fɔ u jɛra k'a sɛbɛkɔrɔ ti a yɛrɛ dun san tan ani wolowula dennin ye awa jɛnɛka den ye bɔ jabate dugu min n'u k'a ma ko suwala a nana ka bɔ suwala de ɔ min kɔni ye baarakɛdenw ye ah. a ka faamu u bɛ bɔ faso de la ka n'u ka kɔɲɔminɛnw ɲini fakɔrɔninw ni bakɔrɔninw k'olu ni hinɛ o caman nakun kɔni y'o ye hali ni gɛlɛya nana don u ka ko la u n'o sɔrɔ u kɔni du wuli kan ye a ko min ye polisimuso in ye min n'o kɔni y'a jalaki nin na ah. ka tila ka a bɔ rezo kan u y'a filime bɔ jabate kabini a gɛnna ah. i k'a dɔn cakɛda minnu b'an fɛ yan ministère de la santé développement social olu kɔni y'u wakilu don dennin in na i k'a dɔn ka se k'a ladon yani ko ka sumaya ɔ kalo fila tɛmɛnen kɔfɛ olu de dennin dɛmɛ ka dennin dɛmɛ bɔ jabate k'a dɔn o don de sa dennin yɛrɛ nana kuma a kumanen minkɛ aa bɔ jabate i k'a dɔn fali yera sange kɔrɔ a ko sabula affaires sociales ka délégation taalen dennin nɔfɛ bɔ jabate k'a dɔn o y'a sɔrɔ ayiwa mankan in kɔni dara ka sɔrɔ u y'a minɛ don min n'u b'a sɛbɛkɔrɔ ti a yɛrɛ ko ten i k'a dɔn k' ale ye tun b'a ra ka ɲɛgɛnɛ ye k'ale b'a ra ka muso in cɛ de dabali ani ka sokɔnɔmaw dabali bɔ jabate i k'a dɔn tuma min ko in nana nɔgɔya u ye dennin ɲininka dennin ko e ale kɔni ala de bɛ ko tiɲɛ dɔn a ko ale bɛ si yɔrɔ min ɲɛgɛn de ye n'u ye da suwa ka ban ale se ka bɔ ka taa hali ni ɲɛgɛnɛ ale minɛ ale se ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ a se ka banakɔtaa kɛ a ko ale fana ye bidɔn dɔ de ɲini ɔ bidɔn in kɔni b'ale bolo a sisonin kɔnɔ ɔ ni ayiwa ɲɛgɛnɛ ni banakɔtaa mana minɛ Ɔn. a b'a k'o kɔnɔ Ɔhɔn. a b'i to ni maanifin senna sumayara Naamu. a bɛ sɔrɔ ka bɔ ka t'o bɔn Ɔhɔn. bɔ jabate a ko min kɔni ye cɛ ye Ɔn. furukɛ de nana ɲɛgɛnɛ kɛ bidɔn in ye Ɔhɔn. o y'ale ɲininka Mm. nin ye mun ye Ɔhɔn. a ko ale ɲɛgɛnɛ de b'a kɔnɔ Naamu. o fana taara o fɔ furumuso ye Ɔhɔn. furumuso kɔni ayiwa polisi don fana koyi Ɔhɔn. o kɔni ma ɲɛ wɛrɛ ɲini a la dɛ Ɔn. o kɔni sina k'a kɛ n'a fɔ o b'a ra k'ale cɛ de ɲɛɲini Yeah. ɔ i k'a dɔn mankan in barika nana bonya fo k'a ɲɔgɔnna polisimuso saba wɛrɛ wele ka fara a kan u nana dennin minɛ k'a lajaba i bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛgɛnɛ i b'a kɛ mun ye e bɛ ɲɛgɛnɛ mara k'a kɛ mun ye i bɛ mun de la i bɛ mun nɔfɛ aa bɔ jabate k'a dɔn u b'a dasi u b'a puruti u b'a dasi u b'a puruti u b'a nani ɔ dennin kɔni laban dennin yɛrɛ ka fɔ la ale laban in nkalon d'a yɛrɛ la walasa ni k'u k'a lafiya ɔ nin bɛɛ la u b'a ra k'a filime koyi ka sin k'a bila réseaux sociaux kan sɛbɛnnikɛla ko ko in kɔni ɲɛ nana dɔn bɔ jabate u labanna sa i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye koro ye a na kɛ ayiwa a ka patɔrɔni polisimuso in kɔni tɔgɔ ye koro polisimuso saba wɛrɛ bɛ yen olu nana fara koro kan olu de ye nin baara kɛ kuma in kɔni fɔ u taara kɔrɔfɔ da n k'i ɲininka Adama Kulubali tulo kan ale de ye cybercriminalité i k'a dɔn procureur ye olu fana kɔni y'u ka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ koro a n'a terimuso saba polisimusow u ye dennin sɛbɛkɔrɔ lajaba u ni minɛni ka kan ee u ye polisifini b'u la ha an bɛ don min na ko bi koro n'a terimuso maa saba in u polisimusow don u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u don Bole kaso la i k'a dɔn polisifini ka b'u la fɔlɔ sabula kiiri yɛrɛ bilalen bɛ alamisa nata mɛkalo tile kɔnɔntɔn san deux mille vingt-quatre Bamakɔ ɔ a mana kɛ min ye a diɲɛ tɛna dɔn